Mwabwera koma mukuti mawu nda alamu anga ndithu sangandiponye kuwaloweza aa inu alamu umene mwakhalira alamu anga kwa nthawi yaitali ndikakanike kuwaloweza mawu anu Ah, Hello so ndimapangisa maneozo kuona bwera kuspa eh, ndabwera kalekale kuti tata timabwera kumowa kuno Ah, mesa ngati tu tili pa holiday kaye holiday ya basi ungaba holiday ndi amene ndili nayo oh Kumayi. paja achimwene anu Eh, achimwene anga aa paja mwayankhula nawo hayi sinayankhulane nawo bwa basi sinalankhule nawo Mhm. achimwene anu ndikuuzeni anthu inu mwina pano ine sindimapusa wamva sindimapusa achimwene anu aja ndimapatsa ulemu koma ulemu wanga sakusamala tadikirani nkhani mukuyiyambira pakati alamu nkhani mumaye- mumayamba kufotokoza amene kuti pachitika china chake osati mukuyambira kuti e mwakuti mwakuti mwakuti de ineyo ndi- nditolera bwanji kuti pakuchitika china chake oho achimwene anu ine 9 then ndinatenga galimoto galimoto muja ndapezamo ka piece ka kondomu ndipo ndili nako ndakasunga Alamu, munena zoona. Are you sure? ndikunena ndikuwafunsa achimwene anu akundiuza kuti ndi ka ma noodles kaya ti chocolate Koma mudziwa zoti mapepala amafanana tokoti ndi a ma noodles. sizoona sindi mwana Ndikudziwa alamu kuti sindinu mwana koma i- ine ine ndu- zimene ndikunena zi ndu- ndikudziwa kuti mapepala aja amafanana ndithu pezani eti mapepala a ma noodles a ma spices mkati aja Mhm. nde kuti mwina dikirani anagula ma noodles ngati zili zimenezo nde ali kuti Sali kunyumba kwanu? sanagone kunyumba ndabwera kunoko ine poti mutu wanga sundigwira ndinafasa nde akundiyamba ndikuimba foni yake sakundiyankha Koma sinankhala mupena amene maza. ndampitikitsa kale nde asabwere nde mumuuze Angodikira kuti mtima wanu utsike. ayi mumuuze sindikumfuna asabwereso

Eya, Mwina nzi chifu- anakuona zinthu zimenezozo. chifukwa chake ineyo ndaona kuti ana anga akhale ku boarding chifukwa mchimwene wanuyo mukumudziwa Mm, mm. tadikira ndikufunseni inuyo amuna anu kuti muti mumpeza wapanga zimenezozo munganene kuti ndi- ka- ka ma noodles Mesa ndikuyenera ndimvesese munthu afotokoze mbali yake. Ndi- Inuyo munthu akufotokoza mbali yake, inuyo mmayenera mumve. zimachitika Oh. inonso sikuti anthu then ena ngati asali amadziwa. olakwa ngati asali olakwa ndikuti ngati asali olakwa bwezi panopo ali kutiko ndikuipa foni yakisala angafaya ali kuti mwaona la mmene mu- mmene mulikwezera mumamubhakira Eh, ndatopa nazo eh, mumuuze asabwereso eh, eh, eh, Ndatopa. ayi, ayi. oo ndatopa mtima upansi mukauzane Mm. mukauzane inu sindifuna kuonani kunyumba kwanga yesu asabwere kunyumba kwanga musazabwereso musafika umeneko Oh. anandimuza uzoticha

kama ndipezeranjiso kuno sanditopese Mm-mm. ndakhala munthu wabwino but ndakhala munthu wabwino ino munakakangani inunso ndinu munthu wamkazi eti Ndine munthu wamkazi. simumandimvesesa nthawi zonse mumabhakira achimwene anu sindikuwabhakira koma ndingokuuzani kuti zinthu zimafunika kukambirana nonse mitima itasika inu ndi- mtima wanu wasika iwonso mtima wawo wasika koma nde ndanena mukauzane kuti ati musapitenso aisha kuti musapite mumuimbire foni ine msangamsanga nkafoni yangayo mumuimbire foni ali komwe magayizira makondomu ake alamu naye manudoza amenewo utadikira mtima udeke achimwene anga Mukuziwa? kuti amayankhula bwanji munyamuke muzipite foni ine nditakungokumenyani ndinu nomo alamu

Eh? Bwanji? ukundizizimusa Eh, hmm? bwanji koma iweyo Zim- zinaso umapanga pacho umandizizimusaso mtima wanga kumathamangatu kumapanga zimenezi eh? Eh, anabwera kuzakuona oh Eh, ndiye ndinetu miso ndoni ndeno ndikuchoka apo ndini kuti ndipita pena pake inenso ndikuchokapo ndabwera kwanu kuti timazachokapo limodzi ngakhale bese ndikuuza kuti kumapita kuti Yeah, komano panopa eti mwina ndizisowa ndifuna ndipange focus pa gitara Gitara eh? mm. Gi- gitara ndimayipasa nthawi yochepa kwambiri mmene zima- mmene zimakhalira masiku apitaje mmene timapangira panga zasintha mwinanso suzandionanso mwina fukwa gitara ndikuona ngati ndakhala ndikuyimana nthawi ona Gitala ndakhala ndikuyimana nthawi. Ayi for a very long time. So Iwe. ndisowa. tadikira kaye gitala ukumayimana nthawi nde ufuna undichosemo ineyo musale anthu awiri ndi gitala Kodi kuti gitala imafuna nthawi yambiri? tizikhalapo tonse iwe iwe ine- iwe ndi ine sitimakhala ndi gitalayi Eh? takhala kangati iwe ndi ine ndi gitalayi takhala kangati Koma ndikakhala ndiwe gitala ndimayipasa nthawi yochepa. Ah, nde sitimakhala tonse uzitipasa nthawi yofanana ine ndi gitalayi tizikhalapo tonse

amwene wanawa Ah, ndi inuso uli mu- ndi kamtima ka m'manjatu ine ndi kamtima ka m'manja ineyo unandiuza bwinobwino kuti umandikonda chani Ineyo? maswiti ana ndi ukandiuza nazo kuti ukulesa Ndakuuza kuti cha? sunandiuze poti umandikonda ine ineyo Ii, Iwe kulesa abale. reference iti wewe? Akundikana. ine nakuuza eh? akundikana ayayay ayi sinakuuzeko zimenezo iwe ndi ine timakondana Ayi, kaya sunandiuzepo ineyo- kaya unandiuzapo ineyo koma ndiku- chabwino iwe ndi ineyo ine kuti ndikumbukire timakondana bwino zimenezo sinazifotokozepo ine kunena kuti makukonda iwe ndi ine timakondana tizakondana mpaka nakalekale iwe ine gitala pa utatu wathu kuyenda ngati ngumbi koma ine chikondi panopo ndiye chapita ku gitala iwe kana zoti ufuna undisiye ineyo zosatheka ayi zimenezo ndizotheka zosatheka Eh, ndizotheka. Ah, faja wanawa eh kumisa pio duka wanawa ah my word izo nkhale zili choncho ma gitala singamise piriyodi Ndiye kubwino ndima- ndipange focus pa zimenezi. Chabwino ine changa chonse ndizichiperekaso kwa kwa gitarayi. Kodi iwe lero ulibe zochita zina? Zochita zanga ndi iweyo. Eh? Mm. Ai, ine ndiye ndikufuna ndipange za gitara ndipo ukundichedwetsa ndi iwe. Mwina uli ukuona ngati kuti zinthu zinza ma jokes kapena mwakati mwakati. Iwe Ine ndikuona ngati ukupanga za ma jokes ndi iweyo. Iwe ukupanga za ma jokes, you too much ma jokes. Ine tusizo kuti ungangoti kumangoyenda nane mumsewu mukina kubasi kumandiuza zako zozizira za apa ukunama. Eh? Ukunama. iwe ndi ine khethekhethe Ndikuona ngati ndikupatsa nthawi uzikaganiza komwe ukupitako ndi gitala yakoyo munonse muzikaganiza Kodi iwe tabwera kaye kuno tikambirane bwino bwino. ayiso Inenso sikuti ndikukuopa tu yayi. sintha maganizo wamva Ine sikuti ndikukuopanso tu yayi. Komanso zobwera kuno kozayi. Iwe

sukulu wapasuku nyimbo ndakhala ndikuyimba nthawi yonse kumayimba kuiphonya pano ndalira ndiri serious eh? Hmm. ndalira eh, eh. afunika im- ndipange practice kwambiri hmm? zibwezi sizabwino

Sono mwendo ulu bwanji nanga ndipo khala ta. Ine malo bwanji. Timakhala ta- Wageti na chapa tseka re. zovala Madu cha- mwadutsa kuti. sukufuna koma ndifunsa kuti kuno konda kwa bwanji. Iwe kuno kupanga kwa. Ine bageti na chapa tseka ine malo bwanji. Iwe kuno kupanga kwa jani kuno ndi bwana. usiye pageti potseka ulo posegula ndi pako.

Sitingafanane chonse. Ukutani kuno? Ah, ndikuona ngati peza anthu ena ake panja munathandiza. Faka ine Kapeza ndi tu- mundipatsa mantha sakunamiza. Kapeza usakhale sikuti ukuthawa. Andani kwa ndutawa yani. Peza ni memeso mwandipeza kuno kuti ni. Ime Nene peza kuno ndikhala kuti. ukuba ni. kupeza kuti kuli munthu ndisakanene ndisakabwerere. Kunoko kutani? Kodi agadi? Kunoko kuli gadi kunoko. Iwe kulimbikira alonda alonda kunoko kuli gadi kunoko. Kapena mulonda kunene unafike. mumakudziwa kuno ni. Sono ukuona ngati ndingangobwera kunoko basi ukupeza iwe wakhala papa ine ndili mlendo ndungu ku- osakuziwa kunoko okuba ndikukupeza Yeah, iwe kutero- ndikulowa ndikupeza yeah, iwe eh, wakhala olo papa. akubatu amaziwa kuti kumpanda kukula- kukula- kuli alonda kapena kulibe amaziwa kuti ndikuba amaziwa Eh, mwana umenetu mbali sanachenjere bwino mukumuphunzitsa zoyipa rafiki ndinu Eh? Ah, ndakuwuzani mumphunzitsa rafiki zoyipa ndinu oh

kwa mphwanga tu kuno chikate mupezeka kuno anyake kulibe bwanji kuti ndi zimene mamfunsazo kuti mukupezeka kunoko bwanji anyakefe kulibe inu ndi ndani aa mula inu mwandiwala ndi uja ndinabwera ulendo kangapo konse ulendo uja mwandiikira chakudya mukontena muja mwa- mwandiwala mula mukuntena chakudya oh ndakumbukira ana extra nsima ija Eh, tumula ndine. nanga inu chabe chabwa kuti ndine kapena muli limodzi Ayi, uyu ndampeza konkuno. kuti sanandiuze ndikuti kumabwera chabu wagira Mm-mm, sanandiuzeko Mm. ndimabwera ndine friend wa ndimayimbikira sitinakumanepo bwa Mwana mwa mtumango sunthani. Koma andipeze ndi kuno kundako. Andi andipeze ndi kuno kuno. Ndi Eh, kuno nanga ndi kuno. kwanu kuno? Ndiye kuchita kuitcheratu. Si ma 12 pano. Ndiye ndimafuna nditenge nawo zina zake apo. Musunthe kaye. Eh, tasuntha tadzuka pano. Oh, ama- ama- anyamukani ndifuna nditenge zinthu kaya mutsinzina kaya mutani koma ndifuna nditenge zinthu ya tasuntha ine Eh, ndasuntha mwini ndikapanga zophika ukwe chabwino mula koma lero tu sindikuwerengerani kana anjawo sindikuwaziwa koma lero tu ya sindikuwerengerani musamuwerengere uyu palibe amene ndikumuwerengera chakudya Khala ngati akudziwani ndi lyonse. Eh ine amandiziwa kwathu kuno tsono Oh. iwe nde umatani ndi chakuchi umangoyimba basi mene Ne ndimayimba gitala. umapanga bwanji iwe? Basi. iweyo chomwe ungachite kuno ko ndi mbee Mhm. alamu aja kuti akuziwe komanso lafiki kuti akhale nawe bwinobwino kuti muzimvana bwino iweyo uyene kugwirana ndi ine chifukwa lafiki amamva chilichonse imene timapanga pamodzi ende kuti kugwira ndine Amazing. uyenera kuti undiphunzitse chimene chifukwa ukagwira ndine ndiye kuti kunoko kukhala kuti akuzolowera bwino kwambiri Oh, ndiye uyenera undiphunzitse chimenechi inenso ndizichidziwa wamva ndikumva Eh, mukhoza umapita akupanga za zakudya kuno sanakuwerengere ndinakale mukhoza umanyamuka akupezani kwanu lafiki si nzanu amakudziwa kwanu koma tu- muphunzira ati gitala Eh, gitala undiphunzitsa koma pa- kwa lerolo nyamukani kaye Ah. nyamukani Oh. muzipita koma mphunzitsi wanu ndiye mundipanga zimenezi ndikhala mphunzitsi wanu kumbani tikayamba sukuluyo undiphunzitsa sufuna kubwera uzibwerabwera kuno koma nanga mundipirikitsa ka anena anyake kuti uzipita kasakuwerengera ndi chakudya koma awa masowati waja akuyiwalani ni kumbani

Godfrey Makiya Njinga. Ife ndi achiphunzitso timagawa uthenga wa Mulungu kugawira nkhosa zotayika, nkhosa Ndiye zopezeka. mutaonaona munaona kuti nkhosa yotayika ndi. Ayi. Ayi. Pa ntchito zinanso zimene timapanga timathanso kupempherera anthu. Mukudziwa zimene muchitazi umomo ndapita mu pharmacy kukagula mankhwala mutu ukundipweteka zoti muzindichedwetsa ndikuona ngati kuti sizigwira ya. Tinaona ifeyo kuti- Timatha kupempherera munthu ndikuchira bwino bwino. Tinaona Iye ndithu ndingati ndifuna sikuti- machiritso ndati mutu ndimakagula mmene mupenikira kuti ndimwe ndikhale bwinobwino. Komanso ifeyo sikupemphererani pang'ononso muchiranso.

Inu. koma ndi uthenga womakakamizana choncho siwokakamiza Umene Eh, ntchito ah, kuti sizitenga nthawi yayitali mmapemphera koma msandikakamize Mapemphera inuyo. mipingo Sizitenga nthawi- kusiyana sizitenga nthawi yayitali tapemphera ndimve ndipo osachalira zomwe muchitazi sizigwira sibwino ayi apa nde mwandizolowera apa mwandizolowera ndikukuwuzani chilungamo mufuna mundiphe bwanji Daniel, bwanji mundipanga tulukani Daniel. tulukani tulukani munomu daniel daniel chani inenso ndi daniel ka Ah, are you serious kuza mava Eh? kwanu amwene pakampeni asema Hello. Koma Ngozo iwe zimene umachita mukufuna ndifwambe kunoko. Eetu mkulu wanga. Okay, jabili. So bless. Ndipo ukhala mpaka liti kwathu kucha. Embudana nekhala. no ndingofunsa nanga si kunyumba kuli mayi yeah amene aja takhaleka kayo umene uchako ene ndili kayo kwani kuja for a while adekhe zimaja eyi wafikapo kulo pano kuti even ndalama ya ndiwo chachani sindomampatsa oh come on azione kaye adziwe kufunika wanga kwathu ka bwinobwino mukhoza kukhala mungakhale paja kulibe mayi

ndi friend amene tima- timangoti chidule timangoti ck ah okay ck yeah. ck eh, christopher kavulu oh ndi pa chibale ndi abusa aja hey, amuja ndi mkulu wanga oh amuja ndi mkulu wanga eh. ndi- eh, ni mpingo

Eh, la mwene. So, so ineyo ndakulowa timakonda kuno ngoko. Makati zochitika ma Tuesdays aja kuma kaina kati matikalo ke chanichani. Umabwera basi udzafewa. actually i- u- of course ndiko bwino koma timaluwa sili kumaoneka kuno kubana ndabwera panopa panopa 2 hours tili kuno kumabe Feli Makonda. taona tizikezi zakwabusa pene makonda malo kuti chilichonse chikhale Ineyo mwangochita phuma. Mungwati phele nthawi yasina kwani abwera. Oh, mungoti phee okay. bro. mpaka lero panopo ndo ndikukhala ku deni wake Akugona kwathu. ndikukhala ku nyumba wake chichitikire nizi cha izi A week- a week Deni now. wa- ndi- ah, mesa kuti muli ndi deni ina kusaitu kamamwe mavuvu ali ndi mkazi wa ine ukumuona ngati mwene uja sangafufuze nkundipeza ndiwe usamuuze kuti macheza naye sangakupeze iwe Yeah. Tamani hayi. Zimayi uja kuti angodziwa tine panopo ndikukhala kumene uja kwafufuza. Chifukwa panomwe musione ngati wangokhala atu. Ali busy ndi kufufuza fufuza ndi kukhala.